Mali kɔnɔ ani mali kɔkan fɛn fɛn sɔgɔlen don yandi tv la aw ni ɲatuma aw bisimila an ka bamanankan kunnafoni sentelima ninnu kɔnɔna la an ka furancɛla fanga ɲɛma general d'armée asimi goyita ale bɔra ka kuma jamanakɔnɔdenw ɲɛnɛ surɔ n'o ye adresse à la nation ye tile saba binkanniwale ninnu tɛmɛlen kɔ a ka nin kuma in sen fɛ a y'a yira k'a fɔ ko nin binkanni wale minnu kɛra ka ɲɛsin an ka jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la bamakɔ kati mɔti kɔna gawo ani kidali ko nin ye bɛnbɛn bɛɛ de ye walasa ka se ka basigibaliya sabati an ka jamana kɔnɔna la furancɛla fanga ɲɛma a ye foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw olu ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ ma min kɛra sababu ye ka se ka nin binkanni wale ninnu kunbɛn ka dankari kɛ jugu caman na a ko an bɛ waati min i ko sisan baaraw bɛ sen na lakanako sira fɛ furancɛlafanga ɲɛma a ye foli ni tanu ani tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ni kɛlɛcɛkɔrɔw ka minisiri general de corps d'armée sajo kamara ma ale min ni tora nin binkanniwale ninnu sen fɛ furancɛlafanga ɲɛma a ye ko a ka kɔkɔrɔmadondoli o bɛ maaw ye minnu ye degun sɔrɔ nin binkanni wale ninnu sen fɛ furancɛla fanga ɲɛmaa ye wele bila malidenw bɛɛ lajɛlen ma an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ka an janto an yɛrɛ la wa ko maaw k'u yɛrɛ minɛ fɛnɛ kunnafoni lankolon carili ma nin wagati ninnu na a ko mali cɛsirilen don wa an ka finitigilakaw bɛ wulikajɔ fɛnɛ na ko an bɛ nin terrorisme kɛlɛ kɛ fo ka se a dan na Furancɛlafanga ɲɛma General d'armée Asimi Goyita ale ye i senfa ka se CHU Bocar Sidy Sall kɔnɔna la Katikaw fɛ yen taratadon in na avril kalo tile mugan ni seegin san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ walasa ka taa i ɲɛ da maa joginnenw kan minnu joginna ni binkanni wale in senfɛ a ye foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin yen lakana yen e, kɛnɛya tigilamɔgɔw ma u ka baara la ka ɲɛsin nin maa joginnen ninnu ma furancɛlafanga ɲɛma ka o tɛmɛlen kɔ a ye i senfa ka se an ka kɛlɛcɛkɔrɔ ani finitigilakaw ka minisiri general de corps d'armée sajo kamara ale ka denbaya kɔnɔna la walasa ka se ka taa duwawu don ani tasibila ni foli kɛ ka ɲɛsin a ka denbaya ma o sen fɛ furancɛlafanga ɲɛma ko ko an ka ɲɛmaw u bɛ baara la wa u bɛ wulikajɔ la walasa ka se ka jamana ka lakana sabati a fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la minisiriw ka laadala lajɛ sen fɛ min kɛra araba in na avril kalo tile mugan ni kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ an ka finitigilakaw ni kɛlɛcɛkɔrɔw ka minisiri general de corps d'armée sajo kamara general d'armée ya jɔyɔrɔ dira a ma k'o kɛ waleɲumandɔn ye a ka wulikajɔ ni a ka cɛsiri ani a ka nindi la fasoko la An ka duguma kɛlɛcɛw olu ka ɲɛmaaba n' o ye chef d'état-major de l'armée de terre ni ale ye général de brigade Toumani Kone ale ni commandant de la zone défense numéro 3 n'o o ye colonel Pascal Berté ye olu y'u senfa ka se kati dugu kɔnɔna la taratadon in avril kalo tile mugan ni segin san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ walasa ka se ka taa u ɲɛda lakana tagabolo kan yen yɔrɔ in ani a lamini kɔnɔna la ni binkanni wale waati ninnu tɛmɛnlen kɔ ka bɔ yen nɔ kɛnɛ kan u y'a jateminɛ k'a fɔ ko yen sigidalamaw olu bɛ ka taa u ka baarayɔrɔw la taanikaseginw bɛ sen na n'o o bɛ mankan sumani kofɔ Kati ni a lamini kɔnɔna la ninnu de tun ye an ka bi kunnafoni sen telimanw ye an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma nin wagati na Yandi TV sanfɛ an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn waati wɛrɛ kunnafoni sen teliman wɛrɛw kɛnɛ kan